ar na foirne agus gan amhras bhí an cluas ar imirt an tseachtain seo caite agus Sigerson á n-imirt i rith na seachtaine tá neart aistrithe tar éis tarlú ar foireann Mhuineacháin. Isteach le Walshe ag uimhir a hocht déag agus Dessie Mone ag uimhir a naoi déag ach i lár na páirce táid an-láidir ar fad le Darren Hughes agus Niall Kearns chun tosaigh ansan tá aistrithe déanta acu áit go bhfuil Conor McCarthy ina laoch na himeartha, inné, 1 6 a Kearns agus an aistrithe do Thomas Kerr imithe isteach ag 21 agus istigh ag uimhir a 26 an príomh tosaithe atá ag Muineachán i Conor McManus. Foireann Ciarraí ansan agus turas fada acu agus cúpla aistriú déanta acu chomh maith. Shane Murphy go maith leis na ciceanna amach sa bháide agus Brian Ó Beaglaoich ag imirt go maith ag uimhir a 7. Ach mar a chíonn sibh an beirt ógánach an beirt leaid is mó go bhfuil daoine ag caint fé le Ó Sé agus Clifford ainmnithe i lár na páirce chun tosaigh ansan Micheál Burns in aice le Dáithí Casey a fuair an pointe buacach i gcoinne Dún na nGall is taobh istigh ansan Jack Savage i gcúinne amháin agus Barry John Keane sa chúinne eile atá cruinn go maith nuair a fhaigheann sé an liathróid. Agus tá aistriú eile deireanach déanta ag Ciarraí áit go bhfuil fear Valentia, Brendan O'Sullivan, istigh in áit Clifford agus in airde leis ach an liathróid buaite ag Darren Hughes agus seo chugainn Muineachán ar an ionsaí. Stephen O'Brien, tach níos cinnte. Agus an-mhaith O'Brien ach ní cheapann an réiteoir go raibh sé sin cothrom. Agus bogtha isteach ansan is an-ruathar suas na páirce ag Paudie McKenna agus pointe iontach agus neart aistrithe Jarlath Burns, i mo theannta, déanta ag an dá fhoireann. Yeah, sin tús iontach ansin agus cúilín den scoith ó Mhuineachán. Nuair a smaoiníonn tú anuraidh, fuair siad an ceann is fearr ar Chiarraí i gCill Airne le cúilín amháin. Agus an cluiche a bhuaigh siad an tseachtain seo caite in éadan Chill Dara, bhain siad sin le cúilín amháin fosta. Iontach deacair a shárú sa tsraith agus go háirithe anseo in Inis Caoin. Baile fearainn Paddy Kavanagh é féin.
Piocadh suas go hálainn ar fad ag Paul Murphy, fear Ráth Mhór. Ach míshlachtmhar leis an gcaid is tá fear tar éis éalú isteach sa spás gur scaoil Murphy léi agus seo chugainn anois McCarron á lorg agus sonc sa dhrom. Ní McCarron ach Thomas Kerr. Tagann sé amach agus just díreach, sílim go bhfuil sé ró-théagartha ag dul isteach sa tackle ansin Ronan Shanahan. Agus liom gur chaill Kerr smacht ar an liathróid é féin, bhuail sé lena bhróig i dtús báire ach a chéad deis tráthnóna ag Jack McCarron tabhairt fé pointe. Agus dhá chinn de phointí a chur idir na foirne agus sin go díreach déanta aige Mícheal Clapper ó Paul Murphy. Bhí sé sin tús iontach do Mhuineachán nuair a smaoiníonn tú ar an mhoill a cuireadh ar an gcluiche seo, moill seachtaine. Is dóiche gur chuir sé socruithe don chluiche seo as a riocht agus beidh siad iontach sásta leis seo. Foireann thar a bheith óg atá ag Ciarraí inniu agus beidh Muineachán ag iarraidh b'fhéidir dul isteach go dtí ceithre phointe ina dhiaidh sin níl b'fhéidir ach cluiche amháin eile le buachaint agus fanfaidh siad thuas aríst i Roinn 1. Dermot Malone amach chun tosaigh agus McCarron a chas an liathróid agus spéisiúil leis an gcic amach san Jarlath go n-imigh Muineachán isteach i zonal agus dhéanadar an spás a mharcáil in ionad imeacht leis na fir. Tógtha go tapaidh an cic saor is Peter Crowley. Is níl aon gheansaí glas os a chomhair amach agus imreoirí breise á chur siar. Ag Muineachán Darren Hughes arís eile, an chaid caillte ag Peter Crowley agus é ag sodar siar agus anois dainséar Ronan Shanahan agus sé scaoil le Thomas Kerr. Siar go Kearns. An-ghabháil ar an liathróid ag Dessie Ward, ag iarraidh éalú. Ó Andrew Barry agus buailte thairis an dtrasnán agus Jarlath seo ana-thús ó Mhuineachán. But smaoinigh ar Peter Crowley ag iarraidh an liathróid a phreabadh agus an fhearthainn atá i ndiaidh titim ar an dromchla seo an lá ar fad go dtí seo. Sé an chéad cheacht nuair atá tú ag foghlaim an cluiche seo ar lá mar seo ná déan aon iarracht an liathróid a phreabadh agus mar gheall ar sin chaill sé a seilbh ar an liathróid agus anois tá Muineachán trí chúilíní chun tosaigh agus níl ach dhá nóiméad go leith imeartha againn. Agus botún leis an gcic amach. Níor d'imir sé an fad ceart agus Ciarraí leath ina gcodladh. Thaistlíodar suas aréir. D'fhanadar thar oíche. Níl fir UCD tar éis taisteal. Brian Ó Seanacháin, Andrew Barry, Barry O'Sullivan nó Jack Barry agus an réiteoir chun an liathróid a chaitheamh in airde. Ag rá le gach éinne bailiú leo as an tslí. Is Brendan O'Sullivan. Ag iarraidh imeacht in airde i gcoinne Kearns. Lapa amháin in airde, cá dtitfidh sé seo? Titeann sé isteach i lámha Crowley 's níl éinne ó Chiarraí ag lorg an liathróid. An-mharcáil ar fad ag Dessie Mone ar Stephen O'Brien. Agus féach ar Muineachán ag fiach ag lorg na caide. Brian Ó Beaglaoich, fear na Gaeltachta, amach chun tosaigh díomá orthu go gcailleadar i gcoinne Moy. I nDurlas Éile roinnt seachtainí ó shin, Murphy, dorn deas go dtí Brendan O'Sullivan, an-lúthchleasaí is ea é, ach rith sé isteach sa ghreamú, rud nár cheart a dhéanamh. Agus arís eile, ionsaí eile caillte is curtha amú ag Ciarraí agus seo chugainn Muineachán, ag bogadh na caide go tapaidh. An-ruathar suas na páirce ag Karl O'Connell. Thar n-ais go Dessie Ward. An babhta Andrew Barry ach éirithe le Ward ach d'aimsigh an pointe deiridh agus O'Connell a lean ar aghaidh agus triúr déag ina leathaonaigh Chiarraí san gaidhsa briste isteach. McCarron ar a chiotóg ach chaith sé an iomarca ar dheis agus táid tar éis an pointe a thabhairt agus Jarlath, domsa, bhí sé sin ar fóraoil. Bhí sé ar fóraoil gan aon amhras agus bhí mé ar tí é a cháineadh de bharr, Díreach nuair a tháinig sé, díreach ag an phointe seo, bhí cúpla duine ag dul chun tosaigh agus b'fhéidir gur cheart dó é a thabhairt, bhí Thomas Kerr ag dul fríd, b'fhéidir go dtiocfadh leis é a chur thar an trasnán nó sa chúl ach, bhuel, críochnaíonn sé le cúilín.
Agus arís eile Jar, an caid caillte ag Ciarraí ar an ionsaí. Agus seo Ciarraí ina codladh arís, níl éinne cabhsúil ar Paudie McKenna. McKenna ina aonar arís ach de bharr sin tug cic saor amach. Réiteoir ábhairín mall leis an fheadóg an babhta san. Agus anois Ciarraí níl ach beirt chun tosaigh. Agus siar leo go Crowley atá ina sheasamh. Locht ar Ciarraí uaireanta go bhfaigheann siad an chaid is iad ina sheasamh. An iomarca, Micheál Burns, caid deas íseal go Seán Ó Sé. Ach mar a luaigh Jarlath ana-shleamhain an dromchla tráthnóna níl an chaid chun preabadh suas duit. Ana ghreim ar na geansaí ag an beirt taobh istigh. Jason Foley, fear Ballydonoghue, agus dúshlán maith aige le McCarron á mharcáil. Éiríonn McCarron ábalta í sin a bhuachaint. Andrew Barry. Bhuel, bhí McCarron ádhúil an uair dheireanach, bhí sé mí-ádhúil ansin. Shíl mé go ndearnadh calaois díreach ag an phointe seo. Bhuel, déanann sé iarracht an chéile comhraic a tharraingt anuas ach díreach ina dhiaidh sin bhí cúpla duine thart air agus shíl mé go raibh an réiteoir measartha garbh air. Anois níl éinne de Chiarraí a' lorg na caide ar an líne leath-thosach. Sin é an fáth gur gá dóibh an chaid a iompar isteach anso. Bhí triúr taobh istigh líne lántosach agus Stephen O'Brien a' lorg duine éigint ach níl éinne ó Chiarraí á lorg. Siar leo, duine ina sheasamh arís ag buachan na caide. Micheál Burns, tá luas aige. Ach féach ar Mhuineachán ag iarraidh Ciarraí a choimeád amuigh. Falla bán os a gcomhair amach. Burns a lorg duine éigint. Caid deas íseal. Ach sleamhnaíonn fear Chiarraí agus arís eile an chaid caillte ag Ciarraí. Agus an-díomá ó Chiarraí imeacht ar an ionsaí go dtí seo. Nuair atá an damáiste á ndéanamh sa líne leath-thosach Chiarraí, níl sé ag dul níos faide ná sin. Ní dheachaigh sé agus táimid anois níos mó ná sé mbomaite imeartha againn, ní dheachaigh sé níos faide ná an líne leath-thosach sin. Sin an áit a bhfuil na díshealbhaithe ag tarlú agus tá Muineachán go huile 's go hiomlán i smacht ag an áit sin den pháirc agus sin go cinnte an cineál seomra inneall do Mhuineachán ag an phointe seo agus tá siad ag toiseacht gach rud atá maith faoi gluaiseachtaí Mhuineacháin ar an líne sin, líne leath-chúil Mhuineacháin. Agus an difríocht, Muineachán ag briseadh. le luas agus Ciarraí ansan cúpla pas is Darren Hughes tar éis imeacht siar agus tá Darren Hughes seasta taobh os comhair Barry John Keane agus anois Seán Ó Sé, fear Neidín. Tá an iomarca spás tugtha ag fear Muineacháin dó tá sé seo dainséarach is neart aige caiteas i dtreo Burns, Micheál Burns, í buailte go hard an gcasfaidh sé aige agus chas sé thairis an dtrasnán agus díreach cad a bhí ag teastáil uathu. Sin freagra iontach ansin ó Micheál Burns agus. mór agus ard agus thar an trasnán díreach. Amharcann sé suas agus bhí Karl O'Connell ag dul sa tóir air agus bhí sin ag teastáil uathu. Ocht nóimead imrithe agus sin an chéad cúilín do Chiarraí. Agus b'in an chéad uair go n-éirigh le fear ar líne leath-thosach Ciarraí an chaid a bhuachaint le Seán Ó Sé. Agus anois Ciarraí socrú isteach sa chluiche. Kearns ag iarraidh éalú thairis Brendan O'Sullivan. Tá sé ag úsáid an láimh deas nuair ba cheart dó a bheith ag úsáid an láimh is cóngaraí don ngreamú. Dessie Ward, thar n-ais ansan go Dermot Malone. Agus anois Muineachán moilliú síos. Seo cosaint mhaith ó Chiarraí. Caithfidh Murphy cinntiú nach féidir leis é sin a dhéanamh is caid buailte isteach go deas. Go dtí Kerr, marcáil mhaith ó Ronan Shanahan agus cinnte gur calaois déanta air ansan. Neart maith crógacht ag Barry John Keane anois. Tá sé ag lorg duine éigint. Buailte go Seán Ó Sé. Chas sé láithreach bonn chun liathróid a scaoileadh isteach go dtí Paul Geaney. Paul Geaney, casann sé ar a chiotóg. Cnag aoibhinn ó Geaney. Tá sé druidim i dtreo bháide. Buailte. Go cruinn a bhfuil agus an-mhaith tá caid sna himreoirí so. Ní féidir leath-sheans a thabhairt dóibh. Bhuel is cuma cá n-imríonn sé, i bPáirc an Chrócaigh i rith an tsamhraidh nó i rith an gheimhridh ar Pháirc Grattan anseo in Inis Caoin, tagann an cineál cleasaíocht sin atá ag Paul Geaney chun tosaigh. Just an sleaschéim deas a dhéanann dallamullóg ar a chéile comhraic. Tugann sé an cineál splanc spáis atá ag teastáil uait leis an liathróid a chur thar an trasnán, rud a dhéanann sé. Go han-éifeachtach. An tarna cic amach as a chéile go bhfuil Muineachán tar éis fear amháin a fhágaint saor. Agus seo chugainn iad ar an ionsaí arís. Ana-rith ó Colin Walshe. Ag iarraidh go gcasfadh an chaid thairis an dtrasnán. Agus nótálta ón gcic amach Shane Murphy á thógaint go tapaidh. Agus Peter Crowley pioctha suas. Ceapann muintir Muineachán gur phioc sé glan den dtalamh í. Ach fear Laune Rangers amach chun tosaigh. Trasna páirce le Ciarraí agus Muineachán breá sásta é seo a fheiscint mar tugann sé deis do Darren Hughes agus do Colin Walsh imeacht siar. Seo é an fear dainséarach, Seán O'Shea. Paul Murphy ag stopadh imeacht siar anois. Ní aon díobháil é seo nó dochar do Mhuineachán. Beidh siad breá compordach é seo a fheiscint ó Chiarraí. Paul Murphy, rith deas ó Shanahan, fear na Stacks agus Shanahan, imeacht tríd in aisce Geaney agus chas sé sin an iomarca ar chlé ó Paul Geaney ach beidh Muineachán breá sásta leis sin. Tá cuma ar an scéal anois go bhfuil Drew Wylie ag imirt i lár na páirce. Bhuel tá sé ag marcáil Seán O'Shea cibé ar bith agus b'fhéidir go mbeimid ábalta é sin a fheiceáil níos soiléire ins na nóiméadaí atá le teacht ach tá an cuma sin ar an scéal ag an phointe seo.
Buaite go deas ansan ag Stephen O'Brien agus Burns buailte in aisce. O'Brien, Barry John Keane déanamh isteach i dtreo báide, an dorn úsáidte ag Barry John agus fear na Rahillys agus pointe eile agus cé go raibh ana-thús ag Muineachán leis an gcluiche, Just lámha tapaidh annsin agus intinn tapaidh fosta. Díreach feiceann sé an chontuirt ag teacht ina threo go sciobtha gasta agus tá an inchinn aige é a chur thar an trasnán leis an dorn in áit iarracht a dhéanamh é a chiceadh mar blocáladh é go fírinne dá ndéanfadh sé iarracht é a chiceadh annsin. Cic amach íseal amach i dtreo an láir Dessie Ward imeacht in airde leis an dorn. Chuir Micheál Burns lámh ar dhrom Karl O'Connell. Ana-mharcáil ó Andrew Barry ar Dermot Malone. Chuir sé stop lena rith. Ag seo amach le Rory Beggan. Pointe amháin aige i gcoinne Chill Dara agus ana-chaid isteach go Conor McManus. Casfaidh sé ar a chos deas, ní dhéanfaidh. Caid dainséarach. Ach cosaint mhaith san aer ó Ronan Shanahan agus Jason Foley. Droch chosaint ansin ó Foley. Chuir sé an lámh ar an drom. Níor thug sé aon rogha eile don réiteoir. Yeah bhuel bhí an contúirt ag ag éalú uaidh agus ag goil isteach sa chúinne agus go fírinneach ní raibh bhuel ní ní ní raibh air sin a dhéanamh ar chor ar bith a Chuáin just bhí an bhí sé faoi smacht aige agus bhí cuid mhór le déanamh aige you know ag Conor McCarthy bhí sé ag goil rud éigin a dhéanamh as sin.
Jason Foley bhuaigh Craobh Mionúr na hÉireann roinnt blianta ó shin. Ana-luas aige agus McCarron á bhualadh go híseal cruinn agus trí phointe á chur ar na foirne aige.
Thomas Kerr, chím ansin in áit Conor McCarthy ansin. Tá a fhios againn Conor McCarthy a d'imir inné i gcluiche ceannais Corn Mhic Shigiúir. agus a d'imir go hiontach fosta. Shane Murphy ag lorg den Ainle Mac Gargairí ach an réiteoir ag caint le Andrew Barry agus sleamhnaigh Murphy is é ag lorg Barry Paudie McKenna an chéad phointe den gcluiche anois ansan go Dermot Malone go McManus Conor McManus tógann sé cúpla céim dó fhéin agus léim sé go nótálta chun an cic saor san a bhuachaint dó fhéin. Ádhúil i ndeireadh na dála shíl mé go ndearna siad a bharraíocht den ghluaiseacht sin just bhí sí iontach simplí. Faigheann tú an liathróid agus cuireann tú thar an trasnán ach just, shíl mé, ní mhaireann seans cúil ach ar feadh b'fhéidir soicind agus a luaithe agus a imíonn sé, cuir an liathróid thar an trasnán ansin. Déanann Conor McManus obair na gcapall ansin, an chalaois sin a shaothrú. Thóg sé ana-chéim deas dó féin is McCarron á bhualadh thairis an trasnán.
Agus sin Jack McCarron atá i ndiaidh ceithre chúilín a fháil agus bhí sé go hiontach sa tsraith anuraidh. Cuid mhór féidearthachtaí leis nuair atá tú, é féin agus McManus, ag imirt le chéile. Ach coinníodh srian iontach géar air sa chraobh agus b'fhéidir go bhfuil sé ag iarraidh níos mó de, b'fhéidir clú a fháil dó féin sa chraobh i mbliana. Gan amhras baineann sé smut den bhrú ó McManus agus mí-ádh le Seán O'Shea ansan cinnte. Thug sé sonc sa dhrom do Drew Wylie. Tá fios maith ag Drew Wylie cad a bhí ag tarlú. Slua iontach anseo tráthnóna. Bhí an-díomá orthu gur cuireadh an cluiche an tseachtain seo caite ar ceal. Rory Beggan agus mar a dheineann foirne anois scaoileann siad leis an mbáideoir ag teacht amach ionas nach bhfuil aon imreoir eile saor. Brian Ó Beaglaoich, dhein sé a dhóthain agus Stephen O'Brien, phioc sé í sin glan den dtalamh. Botúin beaga. Shíl mé díreach go raibh preabadh iontach beag ann ach níor aontaigh an réiteoir leis. Paudie McKenna, amach trasna go dtí Darren Hughes. Caid dheas íseal i dtreo McCarron agus McCarron amuigh os comhair Foley i gcónaí. Casfaidh sé anois ar a chiotóg. Hughes. Úsáidfidh sé ciumhais na bróige. Tá sé ag fanacht le cabhair. Faighte nótálta ar fad ó Dessie Mone. Mone thar n-ais go Hughes. An dorn in úsáid aige. Tá a lán obair déanta ansin ag Dessie Hughes. Tá sé cleachtaithe a bheith ag imirt i lár na páirce mar lánchúlaí, mar lántosaí. Tá sé. just chomh hábalta agus an éagsúlacht sin atá aige mar imreoir. Téann sé chun tosaigh leis an neart agus arís an inchinn aige é a chur thar an trasnán lena dhorn in áit you know iarracht a dhéanamh le haghaidh cúl a fháil. Ana-dheas ó Shane Murphy ag úsáid a chiotóg. Coimeádfaidh sé sin na tosaithe ar a mbarraicíní. Agus an rud deas fé Mhuineachán ná tá siad ag ionsú Ciarraí slite difriúla ag iompar na caide, ag tabhairt lascadh don gcaid, pas láimhe don gcaid. Slí difriúil i gcónaí, Ciarraí. Agus Muineachán sásta ligint dóibh an chaid a thabhairt chomh fada leis seo agus anois Crowley. Chaill sé smacht ar an gcaid agus cic saor bog buaite aige dó féin. An cinneadh ceart Seán Ó Sé á thógaint go tapaidh. Murphy ag éalú isteach ach ag cinntiú leis Paul Murphy cé tá ag cabhrú leis. Ligeadh isteach ar Máire ana shábháil ó Beggan ach riail an bhuntáiste á n-imirt ag an réiteoir.
Ceann de na píosaí comhairle a thugtar duit ná má fhaigheann tú an buntáiste, má tá tú cóngarach in aon chor don chúl, deán iarracht scór a fháil agus má chailleann tú, bhuel, ar a laghad gheobhaidh tú saor chic agus b'fhéidir tá sin le ciall mar rinne sé iarracht an cúl a fháil, bhuel, ní bhfuair sé é, níl rud ar bith caillte mar faigheann tú an saor chic mar gheall ar go bhfuil an buntáiste faighte cúpla soicind roimhe agus mar gheall ar sin, cúilín eile do Chiarraí agus cluiche iontach oscailte fisiciúil anseo i bPáirc Grattan Inis Caoin anseo a Chuáin. Agus Seán Ó Sé a thóg an cic saor go tapaidh chun Paul Murphy a scaoil isteach agus an réiteoir agus na maoir cúil ag caint chonaic an duine sa lár, rud éigin. Tá an-radharc ar Barry John Keane agus ar Colin Walsh agus tá sé amach ina dtreo go dtí chun faic a rá leo. Tá an fliúit séidte aige. Agus tá sé chun labhairt le Barry John Keane leis an mbeirt acu. Ná déan aríst é a dúirt sé leo. Agus Rory Beggan anois ag lorg Darren Hughes agus Hughes a scaoil an spás agus ana chic amach ó Karl O'Connell agus rud amháin fé Malachy O'Rourke ná bíonn rud éigin nua sa chluiche i gcónaí acu agus is léir go bhfuil an-obair déanta acu ar na ciceanna amach. Agus beidh ar Ciarraí súil níos géire a choimeád ar sin, Muineachán a' rith isteach i spás, go bhfuiltear á fhágaint saor dóibh. Agus Dessie Mone sa chúinne, ligeann sé air go bhfuil sé chun tabhairt féna phointe. Tá McCarron istigh ar imeall cearnóige agus tá Dermot Malone ag rá le Wylie an spás a chruthú agus Foley anois agus Ciarraí ag teacht ar an ionsaí. O'Brien, pas láimhe go O'Shea, an ionfhaire chun cinn. Shanahan, ciotóg úsáidte go deas aige. Caid dainséarach déanta go maith ag Jack Savage. Savage ag lorg duine éigint. Agus Micheál Burns tá faighte aige, Burns amach go Barry John Keane, sleamhnaíonn an bheirt acu cé a bhuafaidh é. Barry John Keane pioctha suas go deas, an chaid caillte aige. Is Darren Hughes ag teacht isteach chun é a bhualadh. Ana ghuaille tugtha ag Seán Ó Sé le Dermot Malone ansan. Agus anois amach le Muineachán agus ceathrar saor ag Ciarraí i lár na páirce ach nílid ag dúnadh aon spás, níl seasamh in aon spás faoi leith. Agus Malone fós sínte, cóir leighis á fháilt aige cheana féin anois. Seo go maith ó thosaigh Ciarraí ag cur brú ar Mhuineachán. Agus anois séideann an réiteoir an fheadóg. De bharr go bhfuil Malone fós gortaithe? Bhuel, sílim gurb é an rud atá Colin Walshe a rá le Cormac Reilly an réiteoir ná gur buaileadh é is go bhfuair sé sonc Dermot Malone ansin san aghaidh agus gur cheart dó, b'fhéidir, an cluiche a stopadh mar gheall ar an chontúirt comhtholgadh a bheith ann.
Agus fós le teacht, buaicphointí chluichí na hoíche aréir, an-chluiche ansan ar Loch Garman is Tiobraid Árann. Beidh sé sin againn díbh timpeall fiche chun a seacht nó mar sin. Beggan ag sleamhnú is é á chiceáil ach buafaidh Kerr an rás seo. Ag sin go díreach cad a dhéanfaidh Ronan Shanahan leis. Agus dhein fear Stacks go maith ach sé bhuail an chaid thairis an líne. Conor Boyle saor, ní fheadar conas go bhfuil cúlaithe saor ag imeacht ar an ionsaí mar sin. Agus McCarron ag imeacht ar an deasóg. Ní raibh Foley ag súil leis sin. An imreoir tar éis scaoileadh isteach. Deis ar bháide Shane Murphy ag teacht amach. Coiscéimeanna an-mhaith ó Shane Murphy. Ach an réiteoir ag rá gur dhein sé calaois ar an imreoir. Agus cheapas a Jarlath gur bhuail sé an liathróid. N'fheadar cad é do léamh. Niall Kearns a dhein an ruathar.
Bhí an-léargas déanta ansin ag an liathróid isteach a théann fríd an líne cosanta sin a bhí ag Ciarraí cosúil le scian fríd im. An-léargas ansin ó Jack McCarron. agus creidmheas tuillte aige go dtí Niall Kearns agus go fírinneach tá an lámh in uachtar ag lár páirce Mhuineacháin go háirithe san imirt oscailte, ag gabháil fríd cúilín faighte ag Darren Hughes agus anois cic éirice tuillte ag Niall Kearns. Más rud é go bhfuil cic pionóis bronnta, ar cheart dó bheith ag tabhairt cárta éigin don réiteoir do bharrathuisle, más é sin léamh an réiteora? Cheapas féin gur dhein Murphy go maith an liathróid a bhualadh amach as a lámha. Bhuel chonaic muid aréir san iománaíocht, Lee Chin, bhí sé fríd fá choinne cúil agus rinneadh calaois air agus. Ní dóigh liom gur tugadh cárta buí don chosantóir aréir. Sin scéal eile sna camáin nach bhfuil an cárta dubh ann. Ar an shoiniciúil. Mar sin McManus i gcoinne Murphy. Ana-bháide ag McManus. Agus amharc ar an chlár scór anois, 1-7 in aghaidh 4, agus beidh Malachy O'Rourke agus a chuid roghnóirí iontach iontach sásta leis sin mar Is breá leo an tsraith, tá siad thar a bheith oilte ar fanacht thuas i Roinn 1, dhá phointe faighte, thiocfadh leis ag sin a bheith dulta suas go dtí ceithre cinn agus ní bheadh ach dhá cinn eile a dhíth orthu b'fhéidir le fanacht thuas arís i mbliana. An-éacht sin ag Muineachán má bhaineann siad an cluiche sin inniu. Ach arís, seo é an paiste den ghort go bhfuil Ciarraí á fháil deacair briseadh tríd. Agus táim cinnte go mbeadh Shane Murphy ag rá leis an réiteoir cad fé na céimeanna a thóg Niall Kearns. Agus an chaid buaite arís eile ag Muineachán agus an fhaid a buachan an chaid slat lár na páirce. Imeacht i dtreo pointe ó Connell ach imithe ar chlé. An mí-ádh eile ansin ó Connell. B'fhéidir i ndáiríre a bhí an obair ar fad déanta aige ag an am sin. Bhris sé síos é, díshealbhaíodh é agus é ag dul ar an ruathar díreach fríd an cosaint ansin agus b'fhéidir gur cheart uaidh í a thabhairt dó. Isteach Léin Ó Conchúir thar a bheith ag imirt inniu atá don Ghaeltacht agus tá gá le Ciarraí is dócha an chaid a chiceáil amach fada óna gciceanna amach mar tá Muineachán a' ligint dóibh amach gairid. Agus í seo imithe amach i dtreo Ó Conchúir in airde Léin. Níor éirigh leis greim a choimeád ar an gcaid agus lámh ar an dtalamh ar an liathróid ach seo chugainn Muineachán aríst eile. Éanna Ó Conchúir agus Peter Crowley timpeall air.
díreach an rud a thiocfadh leat a rá ná go bhfuil níos mó cíocrais i Muineachán ná atá ag Ciarraí. Just amharc air anois agus feicfidh tú an sonc. Tarlaíonn sé de thaisme. Díreach anseo feicfidh tú é bhuel. Téann sé síos agus díreach ag an phointe seo agus beidh sé nimhneach amárach. Ach sílim díreach roimhe sin gur tógadh an liathróid den talamh ach. Cinnte, chuir Crowley lámh ar an liathróid, an ea? Chuir, gan amhras, chuir sé lámh ar an liathróid. But díreach, you know, agus Ciarraí. i seilbh na liathróide acu ann. Amharcann siad soineanta. Amharcann siad indíshealbhaithe dá dtiocfadh leat an focal sin a chur air agus iontach furast a dhíshealbhú agus níl duine ar bith ag rith fána choinne, just amharcann siad cineál caillte. Is foireann iontach óg í gan mórán taithí ach sin Joe Kernan ag amharc ar an chluiche ansin agus. Mikey Sheehy taobh thiar de agus féach Mickey Harte chomh maith. Beidh ar Laochra Gael i gceann roinnt seachtainí chomh maith. McManus a scoráil an cic éirice. Mac Cosaigh ach níl sé cruinn, imithe ar chlé, beidh sé spéisiúil leis an gcic amach so Jarlath, amach fada arís, nó amach gairid. B'fhéidir daoine ag amharc ar seo is shílidís go mbeadh cóir na gaoithe ag Muineachán ach níl oiread agus puth gaoithe sa chluiche seo. An clár scór sin atá muid ag féachaint orthu, bhuel sin an dá fhoireann díreach ar gob ar ghob agus níl aon bhuntáiste gaoithe ag Muineachán chor ar bith. Ligeadar do Chiarraí an cic amach san a bhuachaint arís agus anois neart geansaithe bána os comhair an gcaid. Ag Ciarraí amach sall is anall. Caithfidh siad gearradh tríothu fire éigin a bheith fúthu. Shane Enright. Buailte go deas i dtreo Paul Geaney ach ní fheictear greim chun féach an méid geansaí bán atá mórthimpeall orthu. O'Brien ag iarraidh iompar tríothu ar fad in aisce Geaney agus calaois bog déanta air siúd. Yeah obair mhaith déanta ansin ag O'Brien caithfidh tú creidiúint a thabhairt dó agus just bhí siad ag reachtáil isteach i dtrácht. Tá barraíocht. taithí ag Geaney gan é a chailliúint agus é san áit sin, just beirt acu agus téann sé chun talaimh go furasta agus tá an ceart agat Cuán, bhí sé bog.
Seán Ó Sé, tá sé ag lorg a tharna pointe sa chluiche. An beart déanta aige siúd, fear go raibh ana-chuid cainte fé an samhradh seo caite fé b'fhéidir go mbeadh sé ag tosnú i gcoinne Mhaigh Eo. Níor roghnaíodh é. Bheadh sé déanta go maith sa léig níos aige.

ag úsáid an spás gur fhág Ó Conchúir dó ach b'fhéidir an drochchinneadh tógtha aige. Yeah rinn sé an obair ansin ach just iontach deacair agus an an pháirc chomh fliuch sin do chothromaíocht a choinneáil agus just bhí sé cineál ní raibh cothromaíocht ceart aige agus iad faic an an buille sin.
Agus féach air seo ar Muineachán ag rith tríd tá beirt os comhair Peter Crowley agus an cinneadh ceart déanta ar deireadh ag Dessie Ward ach Níor bhuail sé rómhaith í. An cinneadh ceart déanta aige, chruthaigh sé giota spáis dó féin nuair a chuaigh an cosantóir i gcomhair an fhir eile ach droch-chic amach is amach ab ea é. Ana-ghabháil san aer ag Éanna Ó Conchúir. Agus seo chugainn Savage tar éis bogadh amach ón gcúinne. Caithfidh Ciarraí tosnú ag bogadh na caide níos tapúla. Táid rómhall agus beidh Muineachán breá sásta caid mar sin fheiscint i dtreo Beaglaoich. Agus O'Brien, casann sé ar dheis. Agus Muineachán, tá siad ag ligint do Chiarraí imeacht sall is anall. Ní theastaíonn go dtarlódh sé seo go raghaidh siad tríd agus an-chinneadh tógtha ag O'Brien ansan.
Tá sé ag gabháil, tá Dessie Mone ag gabháil cárta buí ansin sílim ach just rinne sé rudaí i bhfad ró-fhurast ansin do O'Brien nuair a rinne sé an calaois sin mar ní raibh mórán roghanna ag O'Brien agus é i seilbh na liathróide ansin agus just nuair a dhéanann tú calaois déanann tú é iontach furast don fhear atá i seilbh na liathróide agus amharc ar atá déanta ag Ciarraí mar tá meafar don chluiche sin é. Agus bhí Crowley tar éis bogadh suas agus d'fhan Thomas Kerr mar imreoir. breise thiar agus an t-ádh le Ciarraí is Crowley ansan.
B'fhéidir go mbeidh daor ar Mhuineachán mar gheall ar na cailliúintí sin dhá cheann i ndiaidh a chéile agus ba cheart dul thar an trasnán an dagairtí sin b'fhéidir 1-10 in áit 5-3? Agus an réiteoir ag rá gur phioc Enright an liathróid san don dtalamh. Agus ábhairín cruaidh air, cheapas. Meancógaí beaga teicniúla. Díreach ón talamh. Tá sin deacair, creidfeá. Níor phreab sé. Níor phreab sé ar chor ar bith. Agus ansin faigheann sé gortú sa chos mar bharr ar a dhonas. Agus tá dainséar ag baint le Ciarraí, Jarlath. Nuair atá an liathróid os comhair don mbáide acu, tá sé ana-dheacair an chaid a chur síos ann. Agus McManus á chur thairis an trasnán.
Seacht gcúilín idir na foirne ag an phointe seo agus beidh Barry Beidh Malachy O'Rourke iontach, iontach sásta leis an méid atá déanta ag a fhoireann go dtí seo. I bhfad níos fearr, i bhfad níos cíocraí, i bhfad níos ealaíonta ná Ciarraí agus i bhfad níos mó léargais acu agus iadsan ar an ionsaí. Déanta go maith ag Burns an chaid san a smachtú mar bhí sé fé bhrú. Éanna Ó Conchúir. Dorn deas tugtha do Foley. Anois cé tá saor os comhair do Foley? Níl éinne taobh istigh. Ní féidir leo an chaid a chiceáil isteach. Savage anois á lorg ach arís eile. Tá beirt sa bhreis thiar ag Muineachán, ní féidir le Ciarraí an chaid a chiceáil isteach agus ana-chosaint ó Mhuineachán. I ndáiríre, nílid ag scaoileadh le Ciarraí an chaid a imirt mar go dteastaíonn uathu. Andrew Barry, trasna, i dtreo Savage. Agus anois seo chugainn Peter Crowley, ag iarraidh briseadh tríd. Greamú ard déanta air siúd. Agus sin é an tarna greamú ard i ndiaidh a chéile. Ó Mhuineachán, agus faoi dheireadh Ciarraí anois ag iarraidh briseadh tríothu. Yeah, agus iad ag amharc síos tá Drew Wylie i ndiaidh just tarraingt siar díreach os comhair na cearnóige ansin agus tá sé ag imirt díreach os comhair na dtosaithe. Tá sé ionta deacair liathróid a shleamhnú isteach agus chun é a shárú mar tá Drew Wylie i bhfad róghlic le bheith le cineál dallamullóg sin a bheith imrithe air. Agus go fírinneach, you know, cad chuige nach díreach nach dtéann tosaithe Ciarraí isteach ar imeall na cearnóige agus just bheith ag imirt cúigear déag ar chúigear déag. Tá i bhfad a bharraíocht acu thart fá lár na páirce, b'fhéidir ag iarraidh rud éigin a dhéanamh, splanc de chineál éigin a fháil sa chluiche seo. Tá siad á chailliúint. Seán Ó Sé á bhualadh go hard ach á bhualadh ar dheis. The Club Monaghan half-time draw winning ticket is zero, zero. Five two five six. Zero zero five two five six. If you have that ticket make your way to the press area at half time. Agus tá imreoirí lár na páirce ag breith greim ar gheansaí díreach in aice leis an réiteoir, tá sé ag scaoileadh leo é a dhéanamh. Agus anois Muineachán, Peter Crowley amach siar. Ach féach, an liathróid amach chun tosaigh ó Mhuineachán i gcónaí. An cos úsáidte an babhta so is McKenna ag éalú ó Beaglaoich. Dessie Mone déanta go deas, caid thar n-ais i dtreo Barry Kerr. Titeann sé. Anois bhfuil cúlaithe Chiarraí tar éis an chaid a bhuachaint ar ais. Tá anois caithfidh sé seo a bhogadh go tapaidh mar níl an imreoir breise thiar ach is cuma mar níl éinne istigh ag Ciarraí. Éanna Ó Conchúir. Tá Burns os a chomhair. Féach Ciarraí mall. Tá an chaid ag Ciarraí. Ach féach air seo. Ar an frithionsaí go gá dóibh stopadh. Is teacht thar n-ais. Caid deas Ó Conchúir i dtreo Burns. Micheál Burns. Uillinn ghéar aige. Tig sé i mbéal an bháide. Imithe ar dheis is ar fóraoil. Ach ait domsa, Jarlath, nach bhfuil níos mó imreoirí Ciarraí chun tosaigh. Yeah, bhuel, bhí tú ag rá ansin, I mean, ar an frithionsaí ba cheart duit a rá. Bíonn Ciarraí iontach dainséarach ar an frithionsaí ach ní féidir leo a bheith dainséarach mar nuair atá siad ag frithionsaí níl oiread agus, b'fhéidir, beirt tosaithe thuas acu agus tá siad i bhfad ró-fhurasta a mharcáil agus ritheann siad amach as roghanna go sciobtha gasta.
Léigh Paul Murphy an chaid san go diail ach arís féachann sé chun tosaigh. Níl os a chomhair ach Barry John Keane agus seo é Barry John amach i dtreo na caide ach tá sé sa chúinne anois. Níl éinne in ann é a chur istigh i mbéal an bháide. Ag cinntiú ansan. Níl aon rogha ag O'Brien ach rith leis an liathróid. Trasna go deas. Anois Paul Geaney, tá sé ar a chiotóg. Iarraidh éalú tríd. Cúpla céim sa bhreis. Tá Brian Ó Beaglaoich tar éis briseadh tríd. Á, barra a bhróige curtha leis an liathróid aige ach an-shábháil ag an deireadh ó Drew Wylie.
an chosaint ansin le comhimirt idir Wylie agus Beggan a thagann amach agus a dhéanann an uillinn níos géire dó agus chaith Wylie é féin air sin go fíochmhar agus anois ní ghéilleann siad ach an cic cúig mhéadar agus daichead. Bhí siad iontach sásta leis sin mar go fírinneach níl cúl tuillte ag Ciarraí go fóill an dóigh a bhfuil siad ag imirt. Tá siad iontach caomhnaitheach, iontach cosantach an dóigh a bhfuil siad ag imirt.
Chuir sé, chuir sé. An cic saor deireanach, thóg sé ón dtalamh ar dheis. Tá sí sin buailte ar chlé ag a mhiniú thairis an trasnán in airde leis an brat bán ana-phointe ar fad agus sé phointe idir na foirne.
agus sin ag teastáil uathu ar a laghad tá rud éigin faighte acu mar gheall ar an ngluaiseacht sin. Anseo Ciarraí fós go maith sa chluiche so ní mhaith cúpla rud a cheartú agus Paul Geaney ní fhéadfadh sé lapa nó dorn a chur leis an gcaid agus Paul Murphy ag tabhairt cic saor bog uaidh agus bogfar an liathróid chun tosaigh. Ana-rith ar siúl ag tosaithe Muineachán. Seo fear eile acu. Ag rith isteach sa spás go d'fhág Peter Crowley. Agus seo chugainn anois Thomas Kerr. Cluiche mhaith imeartha aige McCarron. Éalaíonn sé ó Foley. Tá Foley gortaithe. Agus McCarron lena chos deas. Agus is dóigh gur méireanta Foley a ghortaigh sé agus an cic amach tógtha go tapaidh ag Murphy ach féach arís Ciarraí. Mall titeann sé ó Savage, Andrew Barry. Trasna na páirce agus Tá an am so ar fad tar éis deis a thabhairt do Paudie McKenna is Drew Wylie imeacht siar agus cosaint sa bhreis a thabhairt do Colin Walshe atá istigh leis féin ag tabhairt aire do Barry John Keane. Anois Ó Beaglaoich tar éis an spás a úsáid go deas. Níl cabhair aige ach O'Brien nó tálta ó O'Brien. Níl aon chead acu pointeáil ón áit sa. Barry John Keane agus titeann an chaid uaidh i ndiaidh san ar fad agus frustrachas ar Barry John Keane agus riail an bhuntáiste á imirt ag an réiteoir. ach bhí Muíneachán an-chompordach i rith cosaint Chiarraí san agus Wylie anois agus McKenna. McKenna ag lorg duine éigint. Buailte go deas do Thomas Kerr. Tá Malone istigh, McManus. In ann éalú ó Enright. An dtabharfaidh sé féna phointe féin, ní thabharfaidh, casfaidh sé amach. Agus thar n-ais go McCarron. Agus féach, an chaid á bhogadh trasna acu. Beidh Ciarraí sásta leis an más féidir leo an chaid a choimeád amach. Ní féidir le Burns scaoileadh d'O'Connell amach thairis. Agus an iomarca céimeanna tógtha ag O'Connell anois, caithfidh Ciarraí é seo a bhogadh tapaidh. Ba díreach soicind roimhe sin bhí Jack McCarron ag déanamh rith iontach isteach sa spás agus ba cheart dó é a shleamhnú go formhothaithe dó agus bheadh seans cúilín iontach acu agus muid uilig ag tarraingt ar dheireadh an leatháin seo.
Agus ní fhéadfadh Crowley an cic saor san a thógaint tapaidh mar gur ghortaigh sé a láimh. Agus arís deis do Muíneachán imeacht siar. Agus beidh Muíneachán breá sásta Ciarraí a fheiscint ag imirt mar seo. Savage. Caid dheas i dtreo Seán Ó Sé. Thar n-ais d'Andrew Barry. Savage agus arís imreoirí Ciarraí ag fáilt na caide is iad ina sheasamh. Caithfidh siad tosnú bheith ag gluaiseacht trí fáilt na caide. Éanna Ó Conchúir fear Bhaile an Chalaidh. Níor phreab an liathróid i gceart do. Foley. Siar leis. Ceapann slua Mhuineacháin gur bhain sé an iomarca den gcaid. Agus trasna le Ciarraí. An-smacht ar an gcaid acu i dtreo Beaglaoich ach arís níl ach imreoir amháin istigh i mbéal an bháide. Ó Beaglaoich ag cailliúint na caide agus arís le sár-chosaint ó Mhuineachán Jarlath.
Chonaic muid cúpla sonc ansin. Drew Wylie, an bhfaca tú imreoir atá chomh hionraic agus chomh crua agus atá eisean? Bíonn sé ag gach áit, cuirfidh sé a chloigeann in áit nach gcuirfeá do chos. Agus ritheanna nótálta ó imreoirí Mhuineacháin. Táid lán de rith agus aclaíocht. Dhá nóimeat nó mar sin sa bhreis le n-imirt. Is Darren Hughes, pointe amháin aimsithe aige. Titeann McManus in aisce McKenna, Niall Kearns, caid deas íseal i dtreo McCarron agus casann sé Foley, déanamh isteach ar an mbáide, chuaigh sé féna phointe, baint an iomarca den gcaid, bhí sé idir dhá chomhairle, tabhairt fé an báide nó tabhairt fé an mbáide, nó dá phointe fiú amháin agus anois Ciarraí ag bogadh na caide go tapaidh níos fearr, seo chugainn Seán O'Shea. Kick pass deas i dtreo Savage a shleamhnaíonn agus na fadhbanna ansan mórthimpeall lár na páirce, líne leath-thosach ag Ciarraí agus seo chugainn Muineachán ar an ionsaí arís. Caid scaoilte Éanna Ó Conchúir. Cé atá os a chomhair, Savage agus. Triantán beag curtha ag Muineachán os comhair don mbáide, Darren Hughes ag béiceach amach na horduithe dos na himreoirí ar fad agus Muineachán breá compordach anso agus choimeád Stephen O'Brien greim iontach ar Dessie Mone ansan agus é amach chuig na talún. Yeah, ní raibh an, b'fhéidir go ndearnadh dallamullóg ar an réiteoir ansin agus tuigim cad chuige a bhfuil Dessie Mone chomh feargach, déanann sé a dhícheall a bheith iontach ansin agus díreach amharc ar an rud a dhéanann O'Brien, faigheann sé greim ar a lámh. Agus sin an áit, sin an fáth mar go bhfuil fearg ansin ar Mhuineachán. Agus is dócha is rud é sin atá tar éis sleamhnú isteach sa chluiche anois. Jarlath, na tosaithe go háirithe, ag lorg ciceanna saora a bhuachaint ó dhaoine nó fiú amháin imreoirí ag fanacht ar an dtalamh níos faide a chuireann dallamullóg ar an réiteoir. Seán Ó Sé siar i dtreo Savage. Bheadh sé go diail do Chiarraí dá mba rud é go bhféadfaidís pointe amháin eile a fháil roimis. Leathama Seán O'Shea ag casadh timpeall dorn deas úsáidte aige Shanahan. Amach díreach. Thar n-ais go dtí Ronan Shanahan. Titeann sé. Á! Buille láidir faighte ansan aige. Tionóisc a bhí ann ach fós féinig treascairt faighte agus leis sin an fheadóg séidte ag an réiteoir ag leathama agus cluiche an-thaitneamhach feicthe againn anso in Inis Caoin. Go dtí so, Ciarraí díomách a dhóthain ach Muineachán i ndáiríre. Ana-thús leis an gcluiche. D'imíodar ceithre phointe chun tosaigh agus an scór leathama anso i bPáirc Grattan, Muineachán 1 9, Ciarraí 6 phointe. Agus. Chun an Caighdeán go dtí le chaith sé taitneamhach mar chluiche. Ia, tá sé iontach taitneamhach agus má bhaineann Muineachán beidh sé i bhfad níos mó taitneamhaí agus an cuma ar an scéal b'fhéidir go bhfuil seans iontach acu, sé chúilíní chun tosaigh ag leath am.
Cúpla aistriú déanta is déarfaidh mé libh fúthu san i gceann soicind. Éanna Ó Conchúir á piocadh suas go díreach ag fear Baile an Chalaidh agus anois Brian Ó Beaglaoich, imreoirí na Gaeltachta, déanta go maith acu agus cheana féin Ciarraí ag cur níos mó imreoirí chun tosaigh. Caid scaoilte isteach ó Bhrian Ó Beaglaoich. Bhí sé ábhairín scaoilte mar chaid ach cheana féin Ciarraí tar éis níos mó imreoirí a chur ar an ionsaí agus tá siad ag iarraidh brú a choimeád ar Mhuineachán istigh anseo ach féach amach le Paudie McKenna. Cé a bhuafaidh an rás so, Crowley nó O'Brien? Crowley a bhuann. Tá beirt saor in aice leis, duine acu ná Paul Murphy. Anois, seo i bhfad Éire níos fearr ó Chiarraí is mé á rá san. Déanann O'Brien botún leis an liathróid. Agus aistriú cinnte ar fhoireann Chiarraí acu, Tom Sullivan an Daingean. Uimhir 25 ar a dhrom tar éis teacht isteach ar an bpáirc. Agus Muineachán amach trasna agus marcáil i bhfad Éire níos fearr. ó Chiarraí, táid amach, fear ar fhear, is ag iarraidh stop a chur le ruathar Mhuineacháin. Fintan Kelly, sin aistriú eile déanta ag Muineachán. Agus cífidh sibh anois ansan an dá aistriú Ciarraí Dave Clifford

Cosúil leis an duine sin David Clifford. In airde le Crowley san aer is Éanna Ó Conchúir déanta go maith aige. An briseadh buaite agus David Clifford tar éis teacht isteach is tar éis imirt go maith sa chluiche inar imir sé ag tabhairt na caide uaidh agus Éanna Ó Conchúir a bhuail isteach. Tá Geaney taobh leis. A, níor bhuail Éanna í sin cruinn a dhóthain. Nuair a bhí muid ag caint ag leath-am, ansin I mean an fhoireann a fhaigheann an chéad chúilín sa darna leath seo, tá siad ag dul a bheith iontach cinniúnach agus iontach tábhachtach dóibh. Más Muineachán é, beidh siad seacht gcúilíní chun tosaigh, Ciarraí, bhuel, fágann sé an deighilt seo agus an farasbarr do Mhuineachán ar a cúig agus tá sin cineál inbhuailte ach I mean fiú ag an phointe seo just tá an cluiche ag leanstan ar aghaidh mar a bhí sé ag críochnú sa chéad leath, Muineachán chun tosaigh.
Seo chugainn Tonley, Fintan Kelly, ag éalú ó O'Brien agus marcáil mhaith ó Ronan Shanahan ach tá sé buaite ag Thomas Kerr. Buailte isteach ag Kelly arís, caid dheas i dtreo McManus. Ah, go deas ó McManus, ach cosaint mhaith ó Murphy agus Ronan Shanahan. Agus anois seo chugainn Ciarraí, anois caithfidh siad an chaid seo a bhogadh go tapaidh, tá Burns á lorg. Éanna Ó Conchúir, amach trasna. i dtreo Tom Sullivan. Cuid acu so d'imir le chéile ar scoil leis an bPobalscoil, Pobalscoil Corca Dhuibhne a bhí fé stiúir Éamonn Fitzmaurice feadh tamaill. Tá sé múineadh sa scoil gan amhras agus Enright á bualadh i dtreo Seán Ó Sé. Tá Clifford á lorg. Ach bheartaíonn sé a thabhairt ar ais go Enright, Seán Ó Sé. Agus Ciarraí ceathrar chun tosaigh acu, Brian Ó Beaglaoich is breá leis imeacht ar an ionsaí. Micheál Burns thar n-ais go Beaglaoich ach Clifford i mbéal an bháide á lorg. Tá sé a lorg an caid ard aon fhocal a thabhairt. Déanta go maith ag Geaney, chuir sé an deis deireanach ar dheis. Is í seo buailte isteach aige i dtreo Clifford. Buaite anois ag Clifford ach calaois déanta ag an réiteoir. Cheapas fhéinig gur bhuail sé an lámh ar an liathróid ach níor cheap an réiteoir gur dhein sé go dleathach é agus Ciarraí ag marcáil i bhfad Éireann níos fearr. sa tarna leath seo agus an chaid buaite anois arís acu. O'Brien á bualadh i dtreo Clifford. Bhí teannáin na hoscailte ag Wauta agus féach ar seo Murphy tar éis éalú isteach. Greim daingean á choimeád ag Barry Kerr ar Clifford ach Murphy d'imigh ah coisíocht iontach greamú ard agus an réiteoir tar éis an fheadóg a shéideadh cé go raibh deis ar báide anois cén dath cárta a bhronnfása Jarlath Burns? Buí is dócha nó b'fhéidir dubh ach déarfainn fhéin buí. Nuair a amharcann tú níl ann ach calaois déanta garbh ansin thar an mbaile, you know, imirt dainséarach go fírinneach. Cárta buí bronnta ach an-ruathar ó Chiarraí agus is Ciarraí difriúil atá á fheiscint againn sa leath so, Jarlath. Yeah, an chuma ar an scéal go bhfuil siad ag dul a fháil an chéad chúilín den darna leath, rud atá suntasach. Seo é arís, agus I mean tá Paul Murphy ag imirt go han-mhaith inniu caithfidh mé a rá. Eisean ceann de na bagairtí is mó atá ag Ciarraí ar Mhuineachán inniu agus é ag déanamh na ruathar sin ón líne leathchúil. David Clifford lena chiotóg, is an chéad phointe den gcluiche aimsithe aige do fhéin. Agus an chéad phointe sa tarna leath aimsithe ag Ciarraí. Paul Murphy amach don airde agus tá Ciarraí ag imirt i bhfad Éireann níos fearr sa leath so. Burns íseal i dtreo Clifford, an-ghabháil ar an liathróid ag fear Fosa. Amach tríd, Solo ró-ard aige, tá sé ar buile leis féin. Agus amach anois le Karl O'Connell, cúpla céim sa bhreis goite aige agus an caid buailte amach i dtreo Dermot Malone. Malone agus Tom Sullivan ag faire air. Malone tóg do chuid ama. Buailte ard isteach i dtreo Jack McCarron. Agus dorn iontach curtha ag Foley leis an liathróid agus cabhair deas aige. Tom Sullivan a bhí ann. Agus anois Shanahan, caithfidh siad an luas céanna a choimeád sa chluiche. Éanna Ó Conchúir. Tá Paul Murphy taobh leis. Fós amach. Peter Crowley, caithfidh sé bheith cúramach. Éanna Ó Conchúir, coisíocht bhreá ó Éanna agus dorn deas isteach go Barry John Keane thar n-ais go Éanna Ó Conchúir. Tá sé tréis imirt go maith ó tháinig sé isteach lár na páirce in áit Brendan Sullivan, fear Valentia is mé díreach tréis é sin a rá. Tá an chaid caillte aige agus amach anois le Thomas Kerr agus le Muineachán. Conor Boyle, an liathróid scaoilte ar an urlár agus Ronan Shanahan déanta go maith ag fear na Stacks. Agus anois féachann amach trasna agus ní chás do Peter Crowley a bheith á lorg mar thá spás ansúd aige. Agus is é Crowley a fhaigheann an chaid. Agus anois Tom Sullivan, ní chás dó rith níos tapúla. Brian Ó Beaglaoich os a chomhair amach ach deineann sé iarracht a rith timpeall ar an imreoir. Imreoir sa bhreis thiar ag Muineachán, Darren Hughes, ag seasamh idir Clifford agus Paul Geaney, Ó Beaglaoich. Dorn deas i dtreo Ó Conchúir. Agus Tom Sullivan, ciotóg úsáidte aige, ach cosaint mhaith ó Wylie, thuig sé cad a bhí ag tarlú. Agus bhí cabhair aige ar an dtaobh eile ó Darren Hughes a dhein an jab i bhfad Éireann níos éasca. Seo chugainn Fintan Kelly. Agus caid iontach i dtreo McManus. Murphy ag teacht amach, caithfidh sé a bheith cróga. Déanta go maith ag an mbáideoir ansan. Léargas maith ansin ag Murphy. Chonaic sé an chontúirt ag teacht isteach agus cé eile ach Conor McManus ag dul ina threo fosta. Ní raibh neart aige air a theacht amach agus an liathróid a bhualadh áit ar bith. Druid agus isteach go dtí sraith Z den ardán. Fintan Kelly, déanta go maith aige ó tháinig isteach McManus. Uileann fíor-ghéar ar cos deas. N'fheadar, níl ach leathbhlocáil. Ar an gcaid san deineadh agus Rory Beggan ag teacht suas na páirce chun tabhairt fén gcic 45 méadar. Rory Beggan níl aon deabhadh in aon chor air agus Malachy O'Rourke táim cinnte go raibh sé breá sásta leis an gcéad leath ach níl sé róshásta déarfainn leis an ocht móimint seo imeartha sa tarna leath. Na riteoga á chaitheamh ag Beggan. Pointe i gcoinne Cill Dara. Cluiche go mbuadar le pointe amháin. Agus leis sin buailte ar dheis.
Bhuel, bhí sin i gcónaí ag dul a bheith dúshlánach agus deacair do Rory Beggan mar bhí sé cineál ar an taobh contráilte dó. Ciceann sé an liathróid go han-díreach agus anois díreach, James, go sin Ryan McAnespie ag teacht air. Sin é go díreach, Ryan McAnespie in áit Dermot Malone. D'oibrigh Malone ana chruaidh sa chéad leath. Murphy ag lorg Crowley ach ana léargas ar an gcluiche ag Ryan McAnespie agus McManus an iomarca spáis agus pointe iontach agus an chéad scór den tarna leath aimsithe ag Muineachán. Well, bhí Ryan McAnespie ag dul fríd nuair a fuair sé an liathróid sin I mean, imirt iontach ó McAnespie luaithe agus a tháinig sé ar an pháirc, an léargas á thaispeáint aige. Agus amharcann McManus suas, feiceann sé McAnespie ag dul fríd ach níl aon imreoir eile in Éirinn a mbeadh cineál sásta sin a dhéanamh, dul i ngleic leis an seans é féin ach amháin Conor McManus in áit é a thabhairt do dhuine éigin eile a bhí in áit níos fearr ná é féin. Sé Dessie Ward atá amach siar chun bheith mar an t-imreoir breise le McAnespie ag faire ar Crowley. Caid buailte isteach iseal i dtreo Clifford. An-ghabháil leis an gciotóg aige. Uilleann fíor-ghéar ach amuigh ar dheis agus an slua breá sásta é sin a fheiscint. But seo an áit is fearr b'fhéidir do Clifford a theacht agus b'fhéidir ceard na sinsear a fháil. Mar tá sé i bhfad níos deacra, chonaic muid an ghluaiseacht seo a chuaigh thart ansin, díshealbhaíodh é nuair a rinn sé ruathar ró ard dó. Thiocfadh leat fáil ar shiúl leis sin i measc na mionúr. Leis na sinsear tá sé i bhfad níos difriúil, i bhfad níos cruaidhe. Daoine atá i bhfad níos glice mar atá feiceálach ansin sna pictiúirí sin agus, bhuel, caithfidh sé just díreach dul i dtaithí leis na cleasanna sin ins na cluichí seo. Éanna Ó Conchúir amach suas go láidir ní féidir le Murphy í a bhuachaint. An-imirt ó Murphy agus Éanna Ó Conchúir scil iontach léirithe aige agus tá Murphy fós leis. Pasáilte os comhair Murphy aige, caid dainséarach ach cinnte ansan calaois faighte, an bhfuil? Níl. Lámh curtha ar liathróid ag fear Chiarraí agus amach le Paudie McKenna. An-chluiche tar éis bheith ag McKenna go dtí so. Is Brian Ó Beaglaoich a bhí ag faire air siúd don chuid is mó den chéad leath. Foley agus piocadh suas ag McCarron. An-imirt ón uimhir 3, Crowley agus féach, Paudie McKenna ag coimeád greim ar lámha Crowley, ní fhaca an réiteoir é. McManus is beirt ó Chiarraí timpeall air. Déanta go maith ag Barry John Keane. Tá Seán Ó Sé tar éis rith iontach a dhéanamh, tá sé á lorg suas ón gcliathán ach Ciarraí ag moilliú rudaí síos arís eile. Sé phointe fós idir na foirne. Cian Ó Beaglaoich, luas iontach chun éalú ó Dessie Ward ach caillfidh sé amach, ritheann sé tríd ar fad. Tá sé ag déanamh isteach ar an bháire, greamú ard déanta ag Hughes air siúd. Ní hé an chéad uair tráthnóna a bhfuil fear ó Mhuineachán tar éis imreoir Chiarraí a bhualadh go hard. Go fírinneach just bhí pointe amháin ar a rachainnse díreach ag an phointe seo gur cheart dó, just díreach anois. gol fa choinne an scór mar ní dóigh liom go raibh an cúl ar siúl ansin agus just déanann sé iarracht gol isteach fa choinne an cúl agus saothraíonn sé an calaois sin ach bheadh sé níos céille dó díreach gol fa choinne cúilín ansin díreach sula ndearnadh an calaois air.
Agus Seán Ó Sé ag cinntiú go n-imíonn an liathróid thar an dtrasnán, agus cúig phointe anois idir na foirne, is Ciarraí. Ag iarraidh an bearna san a laghdú. Beggan agus cic amach iontach i dtreo Carey. Ah, Ronan Shanahan nótálta ón uimhir 4. Ach ní fhéadfadh sé an chaid a choimeád istigh ar an bpáirc. Caid scaoilte síos, beagáinín rófhada b'fhéidir. Greim mhaith ag Desi Ward ar an liathróid agus ansan Tom Sullivan déanann calaois ar siúd agus McManus á lorg. Chaith sé go deas í i dtreo McCarron. Agus Peter Crowley anois ag caitheamh McCarron ar an dtalamh. Níorbh aon ghá le sin. Nó just díreach roimhe sin cineál pointe díospóireachta arbh é caitheamh nó cineál just ar flickeadh é isteach chuige an breithiúnas a bhí ag an réiteoir ná gur chaith sé é agus tá daoine eile a déarfadh b'fhéidir gur flick a bhí ann ach i ndeireadh na dála déantar an chalaois agus tá an cic saor sílim ag Ciarraí. Déarfainn go gcaithfear an liathróid in airde agus cinnte bhí an chuma ar an lámh chlé gur d'imigh sé suas.

Anois Ciarraí ag iarraidh luas a chur isteach sa chluiche. Enright, casann sé go deas i dtreo Brian Ó Beaglaoich. Éanna Ó Conchúir ag teacht ar a ghualainn. Ana-rith ó Éanna tríd an lár anois. Bhfuil aon duine ag gluaiseacht taobh istigh de. Tá Clifford á lorg go híseal anois. Tá sé á lorg go hard. Agus sin é O'Brien á bhualadh. ach á bhualadh ar dheis. Sin imirt mhaith ó Mhuineachán fosta mar nuair amharcann sé suas at, you know, Stephen O'Brien ní fheiceann sé duine ar bith atá i spás ansin agus, I mean, tá siad thar a bheith maith ag coinneáil na seansanna cúil amuigh. Ní bhfuair Ciarraí ach seans cúil soiléir amháin sa chluiche seo go dtí seo. Agus Paudie McKenna ag imeacht agus shíl mé go, gur imir sé go han-mhaith. Bhí an-chluiche á imirt aige, neart rith ar siúl aige. Agus ionadh orm é sin a fheiscint ag imeacht den bpáirc ach Duffy istigh ina áit agus is léir Malachy O'Rourke ag iarraidh go mbeadh na himreoirí ar fad úr friseálta. Is muid ag druidim i dtreo deireadh an chluiche, fiche nóimeat amach. Burns á bhualadh i dtreo Barry John Keane. Ana-ghreim chomh maith ar an gcaid aige, thar n-ais i dtreo Burns. Tabharfaidh sé fé a phointe fhéin. Buailte go hard agus ana phointe ó Burns, an tarna cheann sa chluiche. Agus an bearna á laghdú i gcónaí.
Yeah, de réir a chéile tá sé 51 bomaite imrithe agus anois ceithre cúilíní idir na foirne agus an cúl sin a fuair Muineachán sa chéad leath iontach suntasach go fóill. B'fhéidir sin an deighilt, an farasbarr atá acu agus bhuel, tá sé de dhualgas anois ar Mhuineachán an liathróid a chur suas an pháirc agus an chéad chúpla scór eile a fháil. Dhá phointe as a chéile aimsithe ag Ciarraí. Ó Sé le cic saor ansan, Micheál Burns ón imirt agus seo chugainn Fintan Kelly. Déanta go maith acu. Agus sin é Conor Boyle amach chun tosaigh. É scaoilte amach i dtreo McCarron ach cosaint i bhfad Éireann níos fearr ó Chiarraí agus tá Stephen O'Brien á lorg agus sé O'Brien a aimseoidh an chaid.
Duffy Á chur thar n-ais isteach i lár na páirce. Shane Enright ag preabadh na caide is fearr timpeall air. Agus ábhairín cruaigh ansan ar Thomas Kerr. N'fheadar cad eile go bhféadfadh sé a dhéanamh. Agus anois Muineachán anois go bhfuil ceathrar déag taobh thiar den liathróid acu agus Ciarraí ag iarraidh teacht chun tosaigh. Crowley agus Tom Sullivan arís tríd. Á go maith ó Tom Sullivan thar n-ais. i dtreo Barry John Keane. An-choisíocht ó Barry John Keane lena chos deas agus bhfuil an pointe aimsithe aige leis an maor cúil ag sleamhnú. Níl ach riail an bhuntáiste á n-imirt agus deis ag Ciarraí an bhearna a laghdú go trí phointe. Yeah, Ciarraí ag imirt lena bhfad níos mó muiníne agus mórtas agus spreagtha anseo sa darna leath agus go háirithe ins an chúig bhomaite seo chuaigh thart ansin. Beidh sé seo trí cinn ina dhiaidh a chéile atá faighte, sraith scóranna maithe éifeachtacha acu agus Daithí Casey réidh le agus é craptha le gabháil b'fhéidir rachaidh sé isteach i measc na dtosaithe anseo sa darna leath. Tá sé suimiúil nach bhfuil David Garland triailte go fóill ag Malachy O'Rourke b'fhéidir go bhfeicfimid é ins na nóimeadaí atá le teacht. Agus Ó Sé déanann an bheart arís eile. Agus isteach ar an bpáirc le Dáithí Casey, fear na Crócaigh.

Agus é buailte isteach anois cá rachaidh seo Burns á lorg, imreoirí amach i ngach aon áit. Agus féach ar sin nach mór naoi nóimead ó scóráil Muineachán go deiridh. Agus amach le Beggan agus amach anois le Barry Kerr agus an slua ag ardú a ghuth agus seo chugainn Muineachán ar an ionsaí. Níl aon imreoir sa bhreis thiar ag Ciarraí. An féidir le Muineachán rud éigin a chruthú dóibh féin? McManus thar n-ais ansan go dtí Barry Kerr, go dtí Duffy, Eoin Duffy ag éalú isteach agus thairis an dtrasnán agus pointe iontach foirne ó Mhuineachán. Agus thosaigh sin le píosa cosanta iontach ealaíonta anseo ina raibh Rory Beggan páirteach fosta. Amharc ar Duffy, briseann sé fríd an líne cosanta sin thar an trasnán agus uaireanta bíonn duine mar sin ag teastáil ó. uait agus tú faoi bhrú agus sa lár na páirce b'fhéidir raibh an damáiste á dhéanamh ag Ciarraí le cúpla nóiméad anuas ansin. Lámhainn amháin caite ag Éanna Ó Conchúir féin agus Geaney ag buachaint an marc. Anois Clifford, tá spás aige. Scaoileann sé, ligeann sé agus sé amach i gcomhair phointe féin. An-scil. Agus anois Jason Foley, n'fheadar dtabharfaidh sé siúd fé phointe féin. Dáithí Casey. Agus sleamhnú na himreoirí anois. Paul Murphy. Murphy déanta go deas aige, éalaíonn sé tríd, tá sé ag lorg duine éigint, ach cad é sin mar phas Clifford an chaid á fáil, Barry John Keane leis an dorn. Gleoite. Yeah, mar a dúirt mé, ní mhaireann an seans cúil ach faoi second amháin agus nuair is tosaí tú tuigeann tú sin níos mó ná duine ar bith eile. Well, sílim go raibh Clifford ag gabháil fá choinne scór ansin agus just is de ádh a tháinig sé isteach. go dtí Barry John Keane. Amharcann sé suas an uillinn ag éirí níos géire agus cuireann sé thar an trasnán í lena dhorn thar a bheith cliste. Agus pointe anois idir na foirne, cic éirice, Conor McManus. Éanna Ó Conchúir rud éigin ina shúil. Sea, beidh sé seo do bhuntáiste Muineacháin níos mó ná Ciarraí anois mar nuair atá tú ag dul go maith b'fhearr duit gan an cluiche a stopadh ach é a leanstan. Ba cheart dó b'fhéidir dul go dtí an taobh líne agus sin a dhéanamh sa dóigh is go gcoinneofaí an cluiche ag dul ar aghaidh. Sin Ard Stiúrthóir Chumann Lúthchleas Gael ansin chughainn, Pádraig Ó Dufaigh agus é ag teacht go dtí deireadh a réime mar Ard Stiúrthóir Chumann Lúthchleas Gael.
Tá sé ag éirí as go luath agus á choimeád isteach go deas ag Karl O Connell. Líonta ó Eoin Ó Conchúir agus nasc go Darren Hughes. Ana-mhaith ó Dáithí Casey á ghoid thar n-ais Seán Ó Sé, tá sé á lorg Clifford. Casey a thug, tabharfaidh sé siúd a chaid do Clifford, an chaid anois David Clifford. Pasáilte go deas i dtreo Ó Sé, thar n-ais go Clifford. Sé Geaney thar n-ais go David Clifford, Clifford imithe isteach orm agus, d'fhéadfadh sé aon rud a dhéanamh. Ach bhí sé sásta pointe a ghlacadh is dhá phointe idir na foirne. Yeah, sin Clifford ar a scoth ansin ag fáil na liathróide ag imirt le húdaras agus le mórtas agus faigheann sé an liathróid agus eh, tá sé de chiall ansin ag Paul Geaney an liathróid a scaoileadh ar ais chuige agus cuireann sé thar an trasnán é agus anois tá rud éigin speisialta de dhíth ar Mhuineachán agus b'fhéidir ón duine sin Rory Beggan mar tá siad ag cailleadh sna ciceanna amach le tamall anuas. Agus cic amach iontach eile uaidh isteach i dtreo an chliatháin, Fintan Kelly, agus é tar éis éalú ó O'Brien. Agus McManus go maith san aer. Shane Enright ag faire air anois. Cad a dhéanfaidh Thomas Kerr? An-bhlocáil ó Shannon. Cá mbrisfidh an liathróid? Siar as sin le Dáithí Casey, déanta go maith ag Casey agus anois Ciarraí ag teacht ar an ionsaí. Tá na cosa in airde ag Ciarraí is Burns ag imeacht ar an ionsaí é ciceáil isteach i dtreo a chéile ach Clifford. Thug sé sonc do Barry Kerr i ndiaidh dó an pointe deireanach a aimsiú do fhéin agus tá cic saor eile buaite aige dó fhéin. Bhí Barry Kerr sa chluas aige. Agus an freagra is fearr tugtha ag Clifford is ba mhaith an tsábháil ó Beggan. Agus tá tosaithe dainséarach ag Ciarraí agus é pioctha den dtalamh ag Muineachán agus anois an gang óg ó Chiarraí ag imirt go maith. An-bhrú ar fad anois ar Mhuineachán agus obair na gcapall ansin déanta ag Rory Beggan. liathróid iontach ansin isteach go dtí Geaney. Déanann sé gach rud i gceart. Coinníonn sé ar an talamh é, cuireann sé isteach i gcúinne na heangaí é ach tagann Beggan amach. Déanann sé é féin rómhór agus sábhálann sé an cúl. Agus Seán Ó Sé chun pointe eile a aimsiú. Do tháinig, déanta aige, agus anois beidh an-chríoch leis an gcluiche againn le 12 nóimeat le himeacht. Bhí mé ag smaoineamh ag leath-am go nglacfadh sé b'fhéidir cúl ó Chiarraí leis an farasbarr seo a mhaolú ach cuma ar an scéal anois go bhfuil siad ag teacht de réir a chéile, cúilín i ndiaidh cúilín eile go foighdeach ag maolú an farasbarr seo atá ag Muineachán agus an-chreidmheas tuillte ag Ciarraí. Mar gheall ar an dóigh ar imir siad sa darna leath seo, dó bhuail sé sa tsraith go dtí seo. Owen Duffy, stocaí in airde, muinchillí bána. Cuma ana-ghlan air fós, Micheál Burns tabhairt gualainn sách gránna agus Karl O'Connell teacht amach leis an liathróid. Fintan Kelly. Agus Jason Foley faoi dheireadh os comhair do McCarron. An luas léirithe ag Foley is tá sé i dtaithí ar imirt McCarron agus seo chugainn Seán O'Shea, fear Neidín. Thar n-ais go O'Shea. Agus seo chugainn Dáithí Casey, tá sé seo compordach ar an gcaid. Deineann sé iarracht í a choimeád. Éanna Ó Conchúir ag faire. Tá Darren Hughes seasta ar an líne aon méadar is fiche. Ó Conchúir amach tríd. Thar n-ais go Casey. Tá Clifford ag lorg an chaid ard agus sé seo cé tá siad amach i dtreo, in airde le Clifford ar an chiotóg! Imithe ar chlé.
Rinne sé an rud ceart a luaithe agus a chonaic sé an liathróid ag preabadh agus nach mbeadh an t-am aige é a phiocadh suas, bhuel, caitheann sé a chos air agus bhí sé iontach cóngarach do dhul thar an trasnán ansin.
Isteach le Neil McAdam, amach le Thomas Kerr.
the car park until twenty minutes after the final whistle Could all stewards pick up their post-match Agus ábhairín útamáil anseo agus Barry Kerr le Geaney agus Conor Boyle is an réiteoir ag ligint dó seo tarlú. Tá beirt sínte chomh maith, David Clifford agus dócha is trua ar shlí Jarlath Clifford O'Shea, teastaíonn ó na leaids eile is dócha rud éigin taispeáint dóibh fé imirt sinsir idirchontae agus bhí Geaney á rá leis an maor líne gur tharla rud éigin. Caithfidh siad a bheith iontach cúramach leis an dóigh a bhfuil siad ag brú a chéile sa chlábar. Ní dóigh liom go ndearna rud ar bith, duine ar bith rud ar bith b'fhéidir a shaothródh cárta dearg ach b'fhéidir go bhfuil a mhalairt de thuairim ag an fear líne anseo.
Agus cinnte tarraingíodh Clifford ar an dtalamh. Ana chomhrá idir an bheirt.
Anois cé hé an réiteoir amach ag caint le?
Is tá sé ag lorg uimhir a ceathair, sé sin Barry Kerr. Anois tá Barry Kerr amach ina aonar, ní comhartha maith é seo de ghnáth. Agus nach maor taobh líne rud éigint. Agus cad sé go bhfuil sé chun a thabhairt cárta dearg dó, yeah. Agus cinnte bhí Paul Geaney ag rá leis an maor taobh líne tharla tá sé amach ag caint le David Clifford. Is bhí Barry Kerr ag gabháilt le Clifford, is Drew Wylie is Clifford le chéile. Bhíodar beirt ar an dtalamh, cor aithne ar a chéile. Cárta buí don bheirt. Ach bhí Geaney cinnte, Jarlath, gur dhein imreoir Mhuineacháin rud éigin nár cheart dó. Bhuel, ní thiocfadh leat Geaney a chur síos mar dhuine éigin neodrach. Just amharc ar uimhir a ceathair ansin. B'fhéidir gurb é cic atá i gceist, níl mé róchinnte. Is é Kieran Brannigan an fear taobhlíne ansin agus bhuel tá an-taithí aige fosta mar réiteoir agus b'fhéidir go bhfaca seisean rud éigin. B'fhéidir é agus an cic amach buailte thar an dtaobhlíne agus is buille mór é sin do Mhuineachán anois. Ocht nóimeat le himeacht, pointe chun tosaigh ach ceathrar déag ar an bpáirc. Foireann a athrú ar fhoireann Chiarraí, number 21 Killian Spillane replaces number 15 Barry John Keane. Agus isteach le Killian Spillane in áit Barry John Keane. Agus Joe Ó Conchúir ag teacht chun tosaigh. Shocraigh sé lár na páirce Ciarraí cinnte. Agus seo chugainn é anois. Déanta go maith aige ach pas ní fhaca sé an fear i ngeansaí bán ag teacht. Agus McCarron an-fhada ón adhmad. Níl thuas ach McManus agus Ciarraí ag cur an-bhrú ar Mhuineachán. An-thaispeántas ó thosaithe Chiarraí sa leath seo, Ó Sé is Clifford ar Rory Beggan. Agus Killian Spillane anois níos fearr iad a choimeád sa chúinne. Smacht a choimeád orthu féin. Cic saor bog agus tá siad tar éis cúig méadar a ghoid dó féin. Agus anois Muineachán ag moilliú rudaí síos. Agus trasna go Beggan agus ligfidh siad dó teacht leis an liathróid. Ach Fintan Kelly á lorg, Micheál Burns imithe leis siúd. Seo é an rud go d'fhoghlaim daoine ó Stephen Cluxton. Lig don bháideoir an liathróid a bheith aige mar duine sé seo agus ceart go mbeadh an cúlaí os comhair a chéile comhraic agus gheobhaidh tú an chaid thar n-ais. O'Brien is an chaid buaite aige. Agus anois, seo chugainn Ciarraí ar an ionsaí arís, pointe amháin idir na foirne. Imreoir sa bhreis ag Ciarraí. Pas deas do Tom O'Sullivan ach an chaid caillte arís eile ag Ciarraí agus Muíneachán ag moilliú rudaí síos agus coimeád súil ar an gclog. Seasca a ceathair nóimeat imithe is é ag labhairt le Tom O'Sullivan, fear ón nDaingean. Cárta buí faighte. Mar chaill Muineachán an chéad chluiche in éadan Maigh Eo le cúilín amháin, chaill siad, bhain siad an darna ceann in éadan Chill Dara le cúilín amháin.

Cos úsáidte go deas aige chun an chaid a scaoileadh amach ar chlé. Ceithre nóimead nó mar sin le imeacht. Beidh am sa bhreis le n-imirt gan amhras. De bharr na gortuithe agus na cártaí a bronnadh mar sin de na hionadaithe. Agus seo chugainn Clifford. Sé lorg duine éigin taobh istigh. Droch phas ó Clifford. Tá sé ag cur milleán ar Killian Spillane ach i ndáiríre caithfidh sé a bheith níos cúramaí leis an gcaid. Sleamhnaíonn Karl O'Connell. Agus tá déanta go maith ag an gCárthach inniu i ndáiríre. Bhí cluiche leathcheannais Sigerson ansan UUJ agus UCD ar an gCéadaoin agus imríodh dhá babhta d'am breise sa chluiche san. Ryan Wylie, Ollamh le Taifeadadh. Is amach le Jack McCarron, is tá Ryan Wylie ag fanacht ar an dtaobh líne mar tá sé saor i gcomhair an gcic saor. Agus imreoirí Ciarraí ina gcodladh, ní thuigeann siad, is anois má bhogann Fintan Kelly as an tslí, Mícheál Burns tar éis Ryan Wylie a leagadh i lár na páirce tá an réiteoir a rá leo beirt éirí in airde. Agus seo chugainn Dessie Ward amach siar go Rory Beggan anois caithfidh Muineachán bheith cúramach anso Beggan i dtriblóid ach déanta go deas ag an mbáideoir fear an Bhoth. Ryan Wylie. Déanta go maith aige greim a choimeád ar an gcaid. Conor Boyle os a chomhair amach. Colin Walsh. Caid dainséarach í do Duffy. Cailís b'fhéidir déanta ar Duffy. Ach tá cailís déanta ar an tarna fear cinnte. Agus anois an bhfuil Beggan chun tacht suas chun é seo a thógaint.
Bhuel, tá Beggan iontach feiceálach sa chluiche. Chonaic sé níos mó den aicsean ná mar a chonaic cuid mhaith de na himreoirí. Tá sé thar a bheith maith, b'fhéidir mar an seachtú cosantóir sin ag dul chun tosaigh agus tá sé ciall mhór agus é i seilbh na liathróide fosta. Agus dá dtiocfadh leis an ceann seo a chur thar an trasnán leis an ceann a chuir sé seachtain nó coicís ó shin in éadan Cill Dara, bhuel, tá Muineachán ag dul a bheith iontach deacair a bhualadh agus muidinne ag tarraingt ar an seachtú nóiméad den chluiche.
Ach tógtha go tapaidh ag Duffy, Ciarraí ina gcodladh, Neil McAdam chun dhá phointe a chur idir na foirne agus an bheart déanta aige siúd ana-chliste ó Mhuineachán. Ní go rómhinic a fhaigheann McAdam cúilíní agus tá sé díreach i ndiaidh a theacht ar an pháirc agus beidh sé thar a bheith sásta leis sin. Amharcann sé suas agus tá neart ama aige. Bhí Ciarraí ina gcodladh ansin ag an am seo den chluiche nuair ba cheart dó b'fhéidir a bheith cíocrach. Níl siad chun tosaigh go fóill. sa cluiche agus tá sin iontach suntasach anois agus an-bhrú ar Chiarraí an cluiche seo a dhruidim amach. Jason Foley ag iompar na caide chun tosaigh. Tá Paul Murphy ar dheis. Duffy ag ligint dó teacht mar beidh falla bán os a gcomhair i gceann cúpla soicind. Micheál Burns thar n-ais go Murphy. Ais go Burns, passáilte go deas isteach i dtreo Spillane. Paul Murphy ag éalú tríd na céimeanna b'fhéidir. Ana ghreim ar an chaid aige, titeann triúr timpeall air siúd agus an iomarca céimeanna tógtha ag Paul Murphy. Agus anois an slua breá sásta mar féach ar an gclog, 69 nóimeat agus tá siad ag moilliú. rudaí arís agus is é ag Beggan anois caithfidh Ciarraí dul sa tseans tá imreoir sa bhreis acu is féidir leo imeacht sa tseans chun an chaid so a bhuachaint anois. Ryan Wylie titeann an chaid uaidh. Micheál Burns ag iarraidh an liathróid a bhaint de. An bhfuil an bheart déanta aige? Níl. Ryan Wylie, láimh ar an liathróid, cinnte ar an dtalamh. Siar le Muineachán. Lámha tapaidh agus seo chugainn Duffy. Conor Boyle, marcálta ag Foley. Agus seo chugainn anois Dessie Ward. Ana rith ó Muineachán. Agus seo chugainn Darren Hughes, in aisce Duffy. Agus calaois déanta ar Duffy, fear a bhfuil cuma an-ghlan air. Agus b'fhéidir go bhfeicfimid Rory Beggan arís. Ach níl fhios agam an é sin an cineál de seans gur ceart dó bheith ag dul an bealach ar fad lena thógail. Tá sé chun dul chun é a thógail mar, bhuel, is duine é gur mhaith leis an liathróid a chiceáil lena chos ceart agus b'fhéidir go mbeadh níos fearr do dhuine éigin a bhfuil ciotóg aige agus tá sé ag dul a bheith deacair dó. An uair dheireanach shleamhnaigh sé an liathróid amach i dtreo McAdam agus. Bhí seisean ábalta an cúilín a fháil ach tá seo iontach iontach suntasach anois. Agus athrú ar fhoireann Chiarraí, number twenty four Michael Geaney replaces number twelve Stephen O'Brien. Isteach ansin le Kieran Duffy is amach le Niall Kearns. Gortaíodh é ansan. Kearns, an-chluiche imeartha aige. Agus an babhta anseo tá Beggan chun tabhairt fé an cic saor, tá sé ag moilliú rudaí síos agus amach le Stephen O'Brien is Mikey Geaney tar éis teacht ar an bpáirc. Micheál Burns a rith trasna ar Rory Beggan. Agus imreofar ar a laighead ceithre nóimeat d'am breise sa chluiche seo. Rory Beggan cúpla céim. Buailte go neafaiseach ach buailte ar dheis agus nóiméad go leith den ceithre nóiméad. Yeah, agus é ar fóraoil díreach san áit chéanna agus a chuir sé an ceann ar fóraoil cúpla fiche nóiméad roimhe sin agus eh, bhuel bíonn tú ag caint ar laoch na himeartha eh, b'fhéidir agus eh, bhuel ar, ar Mhuineachán tá cuid mhór daoine a d'imir go hana mhaith, Ri- Ryan Wylie ar ndóighe, an fear sin Conor McManus agus ar, ar Chiarraí, bhuel Geaney, Bhí seisean iontach maith fosta agus Crowley ach beidh le feiceáil. Titeann sé seo déanta ag Killian Spillane thar n-ais i dtreo Eoghan Ó Conchubhair. Dhá phointe idir na foirne. Dhá scór ó Chiarraí chun comhscór a fháil, báid chun maith chun tosaigh. Jason Foley á fhágaint go Shane Enright. Foley i rith os a chomhair amach. Ana neart léirithe ag Clifford agus cic saor buaite anois. Caithfidh siad é seo a thógaint go tapaidh. Tá contúirt cruthaithe ag Clifford istigh ansin. Nuair atá David Clifford ag imirt ar imeall na cearnóige, glacann sé just gach duine atá thart air, na cosantóirí, a n-aird a dhíriú air. ar an ábhar go bhfuil sé ag imirt agus go bhfuil sé chomh cumasach sin, caithfidh siad a bheith cúramach. thart air agus eh tá cuid mhór calaoiseanna cruthaithe aige. B'fhéidir gur seo an darna nó an tríú scór a bheas faighte aige, an darna ceann ó saor cic agus em bhuel beidh sé sásta leis an taispeántas a thug sé inniu. Pointe eile mar seo, pointe idir na foirne agus táimid sa nóimeat deireanach den am atá tugtha ag an réiteoir ach go háirithe. Réiteoir ag rá le Rory Beggan an liathróid a chiceáil amach agus Ronan Shanahan, fuair sé an-ghreim ar gheansaí McAnespie. Is McAnespie ag imeacht in airde. Ag seo chugainn Ciarraí ar an ionsaí. Tá pointe uathu chun comhscóir a dhéanamh, Brian Ó Beaglaoich chaith sé an chaid chuige féin fós amach chun tosaigh. Titeann sé ar an dhá ghlúin ach an iomarca céimeanna agus cic saor amach a bheidh ann. Agus caithfidh Muineachán a bheith iontach cúramach ansan mar caillfidh siad an cic saor agus geallfaidh siad é do chaitheamh aníos, rud nár tharla.
Ag seo chugainn Muineachán, ní gá dóibh ach an chaid a choimeád. Smacht a choimeád uirthi. Ag seo chugainn Eoin Duffy. Tá Eoin Duffy tar éis cluiche ciúin mhaith a bheith aige ó tháinig sé isteach, caid dainséarach suas chun na páirce ó O'Connell. An-chuma ó O'Connell chun greim a choimeád air agus ar chaith sé í sin? Agus dainséarach ansan ó Enright. Agus b'fhéidir go b'in an cluiche. Chaill sé, cheannaigh sé é agus d'íoc sé as an chalaois sin díreach nuair a bhí sé ag dul síos fa choinne sin Darren Hughes bhí a fhios aige. go raibh sé ag dul a shaothrú calaois, rud a tharla agus, bhuel, beidh Malachy O'Rourke thar a bheith sásta leis an bua seo má fhaigheann siad é anois mar, I mean, le Ciarraí a bhualadh agus iadsan do-bhuailte sa tsraith go dtí seo, is éacht mhór é. An-éacht, go háirithe an taispeáint sa chéad leath, taispeántas iontach a choimeád iad sé phointe chun tosaigh ag leath ama. Agus pointe aimsithe ag McManus, dhá phointe idir na foirne. Agus leis sin, an fheadóg séidte ag an réiteoir agus bua iontach aimsithe ag Muineachán agus an slua baile breá sásta le cad a tharla. Malachy O'Rourke, ana-thraenáil déanta leis na leaids seo, na ciceanna amach nótálta acu sa chéad leath. Agus tá faoiseamh aige cinnte mar tháinig Ciarraí thar n-ais sa tarna leath agus Eoin Duffy sa tarna leath a bhí go maith. Mar seo an scór deiridh annso. Muineachán 1, 13, Ciarraí 14 cinn de phointí agus bhí.